Gịnị bụ klipa n'asụsụ Igbo? Klipa eji akpụ ntutu isi. Kedu ihe Igbo be anyị na-akpọ ya? Nwanne, klipa o nwere aha Igbo? Ọ dị mma. Ọ bụrụ na anyị kọwaa ihe klipa bụ, ya na ihe a m ji n'aka nwee ike zaa otu aha n'asụsụ Igbo. Ee, eh, ọ bụrụ na ụmụ ihe ndị a nwere aha Igbo, biko gwa m na mụ onwe m chọrọ ịma anyị niile na-amụ amụ. O nweghị onye bụ ọkachamara ọ dị mma ihe m bịara ugbu a bụ ka anyị nye klipa aha igbo nye- ya na ihe a m ji n'aka shaving bic bụ ihe m ji mara ya ọ bụrụ na o nwee aha ọzọ bekee na-akpọ ya udo mụ amarọ ma ọ- aha ụlọ ọrụ lụrụ nke- nke mbụ anyị ma ama nyere ya bụ bic ịmago ka o si adị a bịa kpọwazie ya nke ọbụla a fụ a kpọọ ya bic ọ bụ na ọ nkwujọ ka m na-ekwujọ biko gbagharakwanụ m mụ amarọ ma o nwee aha ọzọ bekee kpọrọ ya ngwa ka anyị kpọọ ya ihe a ihe a ka anyị ga-akpọwazi ya gịnị bụ klipa n'asụsụ Igbo gịnị bụkwanụ ihe a n'asụsụ Igbo ọ bụrụ na anyị nye klipa aha ị ga-ahụ na o nwere ike klipa na ihe a nwere ike zaa otu aha n'asụsụ igbo anya ee ka anyị gbapụ ọsọ ihe m bịa bụ ka m kwupụta ihe ndị m chee wee chepụta na ọ bụrụ na anyị kpọọ klipa ma ọkwanụ ihe a na o nwere ike daba ọ bụrụ na ọ daba mee ka anyị mara na ọ dabara adaba ọ bụkwa na ọ dabaghị gwa anyị na ọ dabaghị ka anyị gbapụ ọsọ aga m ekwu sị na ọ bụrụ na anyị kpọọ klipa mkpụ mkpụ ma ọkwanụ ihe a kpọọ ya mkpụ e- echere m na ọ dabara adaba o doro anya o nwekwa ike o nwee ihe o nwee ụfọdụ ihe ndị ọzọ dịkwa n'ala Igbo a na-akpọ mkpụ o nwekwa ike maka na ama m aha olu ndị ama m ama m na o nwere olu ndị nwee ihe ha na-akpọ mkpụ ihe dị ka onye dara ibi onye dara ibi ama m na o nwee olu ndị kpọrọ ya mkpụ ya ibi o nwee olu ndị kpọrọ ya mkpụ ọ a- ọ bụghị maka ibi ka anyị na-ekwu ya anyị na-ekwu maka kilipa ya na ihe a gịnị mere m ji kpọọ ya mkpụ kilipa bụ ihe eji akpụ ihe a m jikwa n'aka bụ ihe eji akpụ gịnị mere m ji wee kpọọ ya mkpụ klipa mkpụ ihe a mkpụ eji klipa akpụ ntutu eji klipa akpụ o dolu anya eji ya akpụ ntutu ejikwanụ ihe a m ji n'aka ugbu a akpụ ajị maka na ụfọdụ ga-asị m ee na ọ kwesịrị ka klipa bụrụ mkpụ isi ị kpọọ ya mkpụ isi ọ dị mma ọ dabara adaba mana biko ka anyị na-echetanụ na ọ bụghị isi ka mmadụ na-akpụ kama ihe onye a na-akpụ bụ ntutu ya mere anyị ga-akpọnwu klipa mkpụ ntutu mkpụ ntutu mkpụ ntutu anyị ga-akpọkwanụ nke a mkpụ ajị ama m na ọtụtụ n'ime unu ugbu a ga-ebido jụba m sị m kedu ndị iche dị na ntutu na ajị maka na ihe anyị bu n'isi bụkwanụ ajị ọhụ ya nke abụ ajị na nke ihe eji bụrụ nwoke makwa na eji bụrụ nwaanyị ajị ihe ị ga na-ajụzi onwe kee ihe mezi igbo ba ji kpọọ nke a ntutu kpọọ ndị ọzọ ajị mbọsị nta anyị achụọ na owere nchi gbasara nke ntutu na ajị a mana mụ onwe m chere na klipa ịza mkpụ ntutu echekwa m na ọ dabara adaba kedu ka i si hụ ya i chere na mkpụ ntutu dabara adaba i chere na mkpụ ajị dabara adaba biko tụnyelụ anyị okwu na ngalaba okwu gwa anyị ka ihe i lo i chere na ụmụ ihe ndị a m kpọ dabara adaba ka i chere na ha adabaghị tụnyere anyị ya n'ụdọ okwu biko ị hụla m ihe mere o ji abụ m pụta m na-akụzi ụmụ ihe ndị a m na-akụzi ụmụ ihe niile enweghị enwebeghị ihe anyị kpọbara ya n'ala Igbo be anyị ọ bịazi ọma anyị Engiligbo aka anyị nkọ n'ọnụ nwanne nye m klipa nna gotere m klipa nna klipa ego one i were igbo ị gwakọọ ya na asụsụ bekee ọ dịghị mma ya bụ ihe m na-akụzi ebe a ị chọọ ịsụ igbo sụọ igbo sụluo ya n'isi na onye igbo ka ị bụ ị chọkwanụ ịsụ bekee sụọ bekee sụluo ya n'isi na e, e, e, nwere ike ị gụlụ akwụkwọ maka na ị mụ ka esi asụ bekee sụọ bekee naanị bekee sụrụ gaba ka ka anyị kwụsịzie oke Engiligbo anyị na-asụ na ọ dịghị mma ya mere m- mụnwa bụ Ezennaya dịka m si wee chepụta mgbe m na-atụli uche na kedu ihe anyị ga-akpọnwu klipa makwa na ihe a m ji n'aka eme m nyocha mee nnyopụ m nke ọma wee kwuo sị na klipa ga-aka mma ka anyị kpọọ ya mkpụ ntutu mkpụ ntutu kpọkwanụ nke a mkpụ ajị o doro anya ị chọkwa ịkpọ ya naanị mkpụ bụ mkpọbiri ọ dịkwa mma ị chọọ ịkpọru ya n'isi kpọọ ya mkpụ ntutu mkpụ ajị nwanne kedu ihe ị nwere ikwu maka ya bụ mkpụ ntutu na mkpụ ajị klipa ma ihe nke a kwu kedu ihe ikwu gbasara ya tụnyere okwu na ụdọ okwu ka anyị nụ onu gị bielụ anyị aka na akara ịhụnanya makwa na akara mmasị ma biko nyere anyị aka tụsa ejije a ka o luo ụmụ igbo niile na-esonye anyị ka anyị nwee ike na-amụ igbo na-aga n'ihu ka anyị nwee ike na-asụ igbo nke ọma ma ruo mgbe ndị ọ dị n'aka ga-elebara anya na ụmụ ihe niile a na-akụzi ebe a e wee were ndị dabara nke ọma binye aka na ya wee kwuo sị site tata na anyị ga-ebido kpọwakwazi ụmụ ihe ndị a aha ndị a gasị ehe ọ dị mma ọ nya bụ mbọ niile anyị na-agba ebe a ee cheta na onye gị na ya nọ bụ igwe ezennaya ezigbote onye ọhọfịa kala aja alụ ei onye mgbazi ndị igbo ka a na-akpọ m onye nkụzi daalụnụ ụmụnne m daalụnụ Hmm? ka ọ dị mgbe ọzọ onye nkụzi asụsụ igbo onye nkụzi ọdịbendị onye nkụzi igwe ezennaya o onye mgbazi ndị igbo onye nkụzi onye nkụzi omenala igbo onye mgbazi ndị igbo